Bhí cónaí ar Shetanta i mbothán beag coille lena mháthair, Deichtine. Fiú agus é óg, bhí Setanta láidir agus go maith in ann obair na bhfear a dhéanamh. Ba mhór an cúnamh é seo dá mháthair. Ach mar bhuachaill, níor theastaigh ó Shetanta ach imeacht ón mbaile le bheith ina laoch mór le Ridirí na Craoibhe Deirge. Aon lá dá raibh sé 8 mbliain d'aois. D'fhógair Setanta, A mháthair, fágfaidh mé an baile inniu agus rachaidh mé go hEamhain Mhacha le bheith i mo ridire. Phóg Deichtine ar a bhaithis é agus dúirt, Tuigim, a mhic, agus guím gach rath ort. Feicfidh tú d'uncail Conchúr ann. 'Sé Rí Uladh anois é agus ceannaire ar Ridirí na Craobhe Deirge. Nuair a shroich Setanta an dún, chonaic sé scata buachaillí óga ag imirt iománaíochta. Amach leis ar an bpáirc go bhfuair sé an sliotar agus bhuail de phoc é isteach sa chúl. Cé thusa? a dúirt buachaill mór leis go teasaí. Chuir Rí Conchúr a lámh timpeall ar Shetanta ag rá, Tá céad fáilte romhat a nia. Ach tá rud amháin a caithfidh tú a dhéanamh ar dtús. Fiafraigh de gach buachaill anseo cosaint a thabhairt duit. Sin é nós na ridirí. Agus bhrú an rí Setanta amach i lár na mbuachaillí. Rinne Setanta an rud a fiafraíodh de. Ach nuair a bhí sé críochnaithe, dúirt sé le gach duine acu, 'Anois caithfidh sibhse iarraidh ormsa cosaint a thabhairt daoibhse freisin. Rinne na buachaillí gáire. Rith siad i ndiaidh Setanta ach sular rug siad air, tharraing sé crann díreach amach as an talamh lena dhá lámh. agus d'ardaigh sé os cionn a chloiginn féin é. Ansin chuaigh Setanta sa tóir ar na buachaillí ar feadh an lae go dtí go raibh gach duine acu sásta a thoil a dhéanamh. Duine ann féin ab ea Setanta, níos láidre ná na ridirí eile go léir le chéile. Mar gheall ar seo choinnigh Conchúr ar leataobh é agus ní raibh mórán cairde aige. Rinne sé a chuid traenála leis féin agus níor labhair sé leis na buachaillí eile ach amháin agus iad ag ithe nó ag imirt iománaíochta. Nuair a shíl Conchúr go raibh gach a raibh le foghlaim in Eamhain Mhacha ar a chumas ag Setanta, chuir sé chun na hAlban é, chuig scoil speisialta. Is ansin a thraenáil Setanta faoi chúram an bhanlaoich Scáthach. Thug sí an ga bolga do Shetanta, sleá ar leith a scaoil le tríocha bior nuair a chaití í. Ionsaí é seo nach dtiocfadh fear ar bith slán as. Is ansin a bhuail Setanta le Ferdia agus bhí siad an-mhór le chéile as sin amach. Bhí siad an-chairdiúil agus thraenáil siad le chéile chomh minic sin go raibh siad go maith in ann gach beart agus gluaiseacht dá raibh acu araon a aithint. Ní fhéadfadh ceachtar acu an ceann is fearr a fháil ar an duine eile. Lá amháin, cuireadh fios ar Shetanta filleadh go hÉirinn le haghaidh taispeántas tábhachtach iománaíochta. Bhí trí scór iománaí ar an bpáirc agus fuair Setanta an ceann is fearr ar gach duine acu. Bhí an Taoiseach, Culann, ar cuairt agus chuaigh Setanta go mór i bhfeidhm air. Thug sé cuireadh do Shetanta teacht chun féasta an oíche chéanna. Tiocfaidh mé cinnte, a dúirt Setanta, nuair atá an cluiche thart. Ag teach Chulainn bhí cú mór taobh amuigh á choinneáil slán. Níor éirigh le duine ar bith riamh dul thairis ina bheo. Bhí an oiread deifir ar Chulann go ndearna sé dearúd insint don chú Setanta a scaoileadh isteach sa teach. Níos déanaí san oíche nuair a tháinig Setanta chuig an teach chonaic sé cruth mór millteach scáfar sna scáileanna. I bpreab na súl léim an cú ar Shetanta ach i ngluaiseacht ghrástúil amháin chuir Setanta stop leis agus mharaigh é. Nuair a thuig Setanta gurbh le Culann an cú, dúirt sé, A Chulainn, ní fhágfaidh mé gan cosaint thú. Glacfaidh mise áit an chú agus tabharfaidh mé cosaint duit féin agus dod mhaoin. Mar sin a fuair Setanta an t-ainm Cú Chulainn. Bhí Culann buíoch agus ríméad air go raibh a ainm féin anois luaite leis an laoch ab fhearr in Éirinn. Lean Cú Chulainn leis mar ridire. Ba é ba láidre sa tír agus ba é a sháraigh na naimhde go minic ón gcarbad tosaigh. Laoch mór ab ea Cú Chulainn anois, ach ní raibh gach duine sásta. Ní raibh an Bhanríon Méabh, Banríon Chonnacht, pioc sásta. Bhí a fhios aici go maith nach dtiocfadh sé slán i gCath Uladh fad is a bheadh Cú Chulainn ag troid in arm ag an Rí Conchúir. Ba ghaiscíoch agus laoch í Méabh féin agus bhí sí cliste agus glic leis. Nuair a thuig sí go raibh Ferdia agus Cú Chulainn cairdiúil, thosnaigh sí ag pleanáil. Bheartaigh sí Cú Chulainn a choinneáil gnóthach fad is a rinne sí ruathar ar Uladh. Scaip Méabh ráflaí faoi Chú Chulainn agus faoi Fherdia, ag rá go bhféadfadh duine amháin an ceann is fearr a fháil go héasca ar an duine eile. Bhí téagar leis na scéalta agus na ráflaí agus iad á n-athinsint sna bailte ar fud na tíre. Faoin am ar chuala Cú Chulainn agus Ferdia na scéalta céanna, shíl siad nárbh fholáir beart a dhéanamh agus a n-onóir féin a chosaint. Tar éis na blianta a chaitheamh scartha óna chéile, tháinig an bheirt le chéile arís. Fainic, a chara, mar ní thabharfaidh mé seans ar bith duit, a dúirt Cú Chulainn, ná ní bhfaighidh tú deis ar bith uaimse ach an oiread, a dúirt Ferdia. Troid fíochmhar fiáin a bhí ann eatarthu. Gach uile lá agus oíche throid siad beirt go tulcach agus chuile oíche shuigh siad beirt go sásta ag ithe is ag caint is ag insint scéalta. Ba gheall le beirt éagsúil a bhí iontu. Céile comhraic de ló agus cairde caoin istoíche. Bhí siad tuirseach traochta faoin gceathrú lá. D'ardaigh Ferdia a thua go hard le dua. Nuair a chonaic Cú Chulainn sin, chaoch sé a shúil sa ghile agus shín amach a lámh chun arm a roghnú. I ngan fhios dó, leag sé lámh ar an Ga. bolga agus chaith sé é. Ní raibh seans ag Ferdia agus maraíodh ar an dtoirt é. Bhí olc ar Chúchulainn. Thuig sé go raibh dul amú air a bheith ag troid lena chara dílis agus thuig sé freisin nach bhféadfadh sé an botún sin a chur ina cheart anois. Ní raibh neart ar bith aige air sin anois. Níos measa fós, tar éis a chara Ferdia a chur, chuala Cú Chulainn go raibh Uladh faoi ionsaí. An t-aimhreas a choinnigh é óna dhualgas do Ridirí na Craoibhe Deirge. Bhí aiféala agus uafás air. Cé go raibh sé tuirseach, traochta agus gortaithe go dona, chruinnigh Cú Chulainn leis na fir eile agus bhí lán fháilte roimhe. Fáilte Chú a liú siad agus throid siad go tréan le harm Méabh. Bhí a fhios ag Méabh nach dtiocfadh sí slán as seo anois agus Cúchulainn ag troid. Ach bhí plean eile aici. Le draíocht mhillteanach chuir sí nimh le trí gha agus sheol a laoch ab fhearr. chun Cúchulainn a aimsiú. Chúlaigh arm Mhéabh agus rinne an laoch caol díreach ar Chúchulainn. Chaith sé an chéad sleá. Chaith sé an dara ceann Agus mo léan, nuair a chaith sé an tríú sleá, tolladh cliabhrach Cú Chulainn agus goineadh sa chroí é. Rinne na ridirí iarracht teacht i gcabhair ar Chú Chulainn, ach dúirt sé leo fanacht siar uaidh ionas nach ngortófaí leis an nimh iad. Bhí a fhios ag Cú Chulainn nach mairfeadh sé i bhfad leis na gortaithe a bhí aige. Suas leis go talamh ard agus cheangail sé é féin le cuaille cloiche chun go mbeadh sé in ann a bhaile dúchais féin a fheiceáil. Mhair sé trí lá is trí oíche. Agus an stoirm ag teacht, tháinig cuimhní chuige, grá a mháthar agus grá a chairde. Bhí fís aige go scuabfaí na troideanna sa tír ar shiúl. agus go bhféadfaí tosnú as an nua arís le síocháin agus le suaimhneas. Nuair a d'éag Cú Chulainn bhí díle báistí ann ar feadh tréimhse fhada. Cailleadh laoch mór na hÉireann, ach bhí finscéal le hinsint ag cách ó shin i leith.